a biko nwanne anyị anyị nọ na ụmụ ndị anyị nọ n'iru ya n'oge a na-asị ka anyị matagoro odogwu nwoke anyị na ya nọ kọwatara anyị maka anyị nwere ife anyị fụ ịnọ n'oge n'azụ maka a sị na ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya anyị fụrụ edere gịnị so dịka anyị jụrụ m afa m bụ maazị Tochukwu Ezeokafor

Ala Oko kwa ala nsọ, gịnị na-eme n'ogbe unu n'ụbọchị nke tata? Ọ ka anyị ji bịa. N'ogbe anyị n'Oko n'ụbọchị nke tata bụ na o nwere mmụọ a na-agba n'Oko a na-akpọ udo agbazue a na-agba ya n'ụbọchị nke tata aka ji ọfọ ya bụ Chukwuma Okeke na ndị ụmụnna ha na Eziabọ niile jikọrọ aka na ndị agbaziri isi obodo dị iche iche tụmadị ndị Oko wee na-agba mmụọ ọnụnwa a na-akpọ udo agbazue n'ụbọchị nke tata ọ ya wụ kpatara ji wee nọrọ Am, biko anyị na-asị na ọ ya adịrị gị na mma dịkwara ndị niile na-eme mmụọ na mma maka na anyị ma na chukwu bụ mmụọ Ah, ndị nne anyị- mmụọ a nọ na bịa mmụọ ozi chineke ji ezi ozi ji enete ndị Oko na akwa mba na-achịrị nakwa kwara bụrụ otu a sị na akịrị wụnye n'ite ọ ga-egbu onye na-asọ ya nsọ ee ndị si ebe nna ha a sị na mpio piola nne ewu epiokwa nwa ya ebe unu sị na unu ya echeta ochie na ọfọ ya agba unu iru wee sị na anyị na-asị n'ụbọchị nke taata ya afụgo ka anyị na-eme ya ndị omenala defenders a ọ bụ nanị ndị Oko nọ n'ime ya na-eme ya ka ọ bụ ma ndị ụka ma ihe niile jikọta wee na-eme ya ọ dị mma ajụjụ ị jụrụ amaka nwanna ee ndị nọ na-eme omenala defenders na-eji efuru kalenda ọwọsoeba ebe a nụwa bụ ndị a mụrụ n'Oko bụ ndị Oko maọbụ ndị anyị na-anụ n'Oko ndị nwunye anyị na ndị ụmụada anyị na ndị ụmụnna ụmụnne bụ ndị a mụrụ na n'Oko ọ ha bụ ndị omenala defenders a dịka anyị fụrụ gị ezigbo nwoke anyị fụrụ gị ị dị n'oyibo ị dị n'Igbo anyị na ha ele gị na-afụ na oyibo dịgo n'arụ Igbo dịgo n'arụ i jekwuru eje bata abata were asị biko ị nwere ike ịkọwatara ọha na eze na-ege ntị n'oge a na-ele anya n'ife na-eme n'ụbọchị nke taa ihe omenala defenders a ihe bụ ebumnobi ha the preamble enwere ihe ebumnobi ndị ji wee bido ihe ọbụla a na-eme kedu ihe ọ pụtara bụ omenala defenders okwu a Thank you very much. Ihe omenala defenders pụtara bụ ndị na-wepụtara onwe ha ndị oyibo ọ bụrụ na ndị ọcha dịka ndị ọcha na-asụrụ anyị oyibo eh, ihu defenders na-egbu ndị pụtara wepụtara onwe ha iji wele hazie wepụ ihe ọbụla kwesịrị ka e wepụ ewepụ n'ime omenala webata ndị kwesịrị ka e webata ewebata eh, the people that are defending the culture and tradition of the community ọ ha bụ ndị a na-akpọ omenala defenders

a bịazie ka e gbuwe ya because tupu e kwuo ka e defend ya ihe case ya pụta na court e wee defend bịa Ah, gịnị m- o nwee ihe mere nụ gịnị mere nwee sọmtụrụ nwee ike ime ka ndị mmadụ mata na ihe ahụ mebirikwa n'ụbọchị nke taata nwere ihe mebu na o ji emechazi ọ bịata n'ụdị a ọ dị mma ajụjụ gị mara mma my brother ee dịka ọ dị a mụrụ m n'ezinụlọ onye na-eme ọdịnala Okay? nna m bụ chief dr eledumeze okafọ ọ nnukwu dibịa ka ọ bụ n'ọdịnala ka ọ mụnyere m Mụnye ụmụ ya niile n'ime ọdịnala ọ wụ mụnwa wụ obere nwa ya ka i wee mara ife m na-akọwara gị mana dịka ọ dị anyị kulitere na-apụtazie na-agwa anyị na omenala adịrọzi mma na omenala bụ ikpere alụnsị omenala bụ nke a maọbụ nke ọzọ anyị soro ụkpụrụ ahụ ndị nne anyị tọọrọ anyị were na-eje ụka mana dịka ọ dị taa mụ n'onwe m na 2006 ka m chegharịrị bido buru akwụkwọ nsọ na-ebu baịbụl na-akpagharị na-eje obodo dị iche iche na-agbasa ozi ọma ee ọ ka ị mala onye m bụ ana m eje ịgbasa ozi ọma ebe ọbụla imo state abia state delta state edo state ana m ejecha those places mana ife m na-achọ ịgwa ụnụ tata anọghịzi m alụ ọrụ dịka pastọ ana m arụzi ọrụ dịka onye ọdịnala maka na ọdịnala bụ ihe chineke ọdịnala dị e wee mụọ anyị ọdịnala dị ụka wee bịa ee ife m chọ ịkọwala ụnụ bụ that na Alụrụ m ọrụ pastọ from 2006 to 2020 14 years ka m nọrọ na ya mana today adị m alụzi ọrụ dịka pastọ anyị ncha na-alụzi ana m alụzi ọrụ dịka onye ọdịnala maka na ife m malụ m sitere n'aka nna m nna m wụ dibịa nnukwu nne m wụ eze nwaanyị nnukwu nnukwu nna m wụ dibịa nke mụtara ya wụ dibịa ee ọ dibịa na agbụrụ dibịa ka m si onye a na-akpọ eze nwizigbe n'oko ọ ebe ahụ ka m si ọ nwa eze nwizigbe ka m bụ so eze nwizigbe bụ nnukwu dibịa a maara amara and anaghị ahapụ omenala bụ mebe omenelu pericoma sị onye hapụ omenala mebe omenelu ụwa kara ya njọ mana idozi omenala bụ nsogbu omenala Ah, biko ya gazie ah, biko ya dịkwara gị na na anyị na-aga azụ onye ligolo ọjị kpalị ya nkụ tata bụ n'ụbọchị pụta anụ ọ bụrụ onye anyị fụrụ ga-aza anyị ihe ka anyị na-ajụ ajụjụ na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ah, dịka anyị fụrụ na i tozuru oke n'oyibo tozuo n'igbo ka anyị na-achọ ka i metụrụ anyị aka maka ndị ọtụtụ ndị na-enekwa ihe anya amata ihe bụ omenala gịnị bụ omenala gịnị ka ọdịnala pụtara omenala ị kọwata ya n'ebe ọ ga-aga ịhazi sị na ihe ọ pụtara ọdịnala bụrụ ihe dị otu a dịka i si wee ghọta onye maara nna ya ma ndị ichie si ghọta omenala bụ ejirimara obodo dịka anyị bụ ndị Igbo o nwere ihe a na-akpọ omenala ndị Igbo dịka ichi ọzọ dịka igbu ichi dịka ime omenala dị iche iche ma ịkwa ozu ma ihe niile ha niile bụ omenala omenala anyị gụnyere ịnụ nwanyị mee ego n'isi nwanyị gbaa nkwụ n'isi nwanyị ha niile gụnyere omenala mana ndị ụka sị anyị na omenala adịghị mma e wetara anyị nke si mba ofesi wee bịa ha amakụọ ya nabata ya chụpụ nke be anyị kpatara na anyị ji abụ anyị gbasịa nkwụ nwaanyị anyị agbakwuo akwụkwọ ofu mmanya ahụ e bunyere nwaanyị ụbọchị ahụ ọ gbara nkwụ nwaanyị ka anyị ga-ebunyekwa ya ụbọchị ahụ ọ ga-agbakwu akwụkwọ kedụzi ihe dị iche

ọtụtụ ndị amatago a ọ nkụzi ka anyị na-akụzikwa maka anya ndị ọzọ na-afụ anyị ụfụ na-asị ekwu ihe onye amarọ ndị a niile nọ na nga nke ime mmụọ the prisoners of faith or spiritual slavery ọ nga ka a tụrụ ha na ya ha amatarọkwa na ha yi azụ akwa mana oge anyị ụnụ amata wee pụta kedụzi nkọwa anyị na-akọwa na ihe anyị na-ajụzi ya ga-enyere ha aka ebe ndị a nọ kịta na-afụ ya ha na-aghọta na ihe bụ omenala na ihe bụ ọdịnala maka mgbe ọbụla a na-ekwu ihe banyere omenala mana Nollywood ma ebe ọbụla a na-eme a na-egosi nọọ ihe lụrụ alụ ihe ekwensu ya ka anyị ji jụọ ajụ maka omenala ị kọwago ya anyị kenere gị na nwoke dike ka ị bụ iwe onye ọma eji eje mba Ee, oko maara ndị aja na oko nọ na-arụ gị wee na-asị ka anyị si n'ebe ajụtagbu egwu kwara anyị nwere otu ihe ma ọ bụ abụọ anyị mara bụ ọdịnala maka ọ bụ nkụzi anaghị enweta n'ụlọ akwụkwọ Daalụ. Ee, ị jụrụ nke ọma ọdịnanị bụ ihe ndị aha dị ihe ndị aha anyị bịara ụwa hụ na ọ dịga adị e were mụọ gị mgbe ihe ndị aha dị adị tupu a mụọ gị ị maghị etu e si were dozie ị maghị etu e si wee hiwe ya ihe ndị aha adịgo n'ala tupu a mụọ gị mana anyị pụtazie dịka ndị a mụrụ n'ọnọdụ ụka a gwazi anyị na ihe ndị aha dị n'anị tupu a mụọ anyị adịhọzi mma na a ga-akụkpọ ya akụkpọ a ga-ewepụ ya ewepụ a ga-agba ya ọkụ mana ọ dị n'ala tupu ka a mụọ gị ọdịnala bụ ihe ndị aha dị n'ime obodo ndị dị n'ala tupu mmadụ bata ụwa fụ onwe ya n'ime obodo na anyị gazie bikonụ mee ka anyị matakwa afa gị ahụ ọzọ afa m bụ maazị Tochukwu Ezeokafọ n'ife a na-etu gị bụ obi na-akụ eze Ah, ndị- aka ji ọfọ ọ dị mma Aka Ezeokafọ jewa. anyị na-ekene gị ndị Ya eji gazie. mara ndị omega 101.7 Ụmụchu a nọ n'ebe a mụwa onye isi nchụaja nke gị na ya na-ekwurịta n'oge a bụ Priest Dr. Ugochukwu Okeke Osala bụ ụkọchukwu ndị ụka ọdịnala na omenala ana Afrịka anyị ofu efi ka abala ka na-achụ anyị na-ekene gị wee na-asịdo dịka nkụzi agwa a na-achọ ka ha matakwa na ọdịnala bụkwa nwoke eya adị ime mmụọ nwa ọ bụ ọdịnala akwụ eya ebu amị ụkwa ife ka a na-agba ọdịnala tradition ọ dịgo n'otu chukwu si kee ihe ahụ n'ịgbasonyekwa ihe anyị kọwara na ọ banyekwa n'ihe a na-ekwu ihe mmadụ bịa afụ otu o si wee dị mmadụ na-apụghị imegharị na ọ dị iche na omenala anọ ego erika constitution ị nwere ike amend ya anytime ya ka eji abịa ebe a na-agba nkwụ anyị nwere ike ime adjust n'ihe ndị ahụ ma akwamozu ihe eji akwa ozu mana tradition na-adị otu ahụ ọ dị anaghị echange ya wee na-asị ka ndị niile na-ele anya n'oge a anyị na-egosikwa ihe a na-eme taa emume a na-eme iji wee kụzikwala ndị ụmụnne anyị nọ n'agbụ nọ n'agbụ n'ebe dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche n'agbụ nke ime mmụọ ka anyị wee kọwatakwara ihe mere ka ha nwee ike nachighata azụ sonyela anyị were mee ihe dịka Chukwu kele anyị n'agbụrụ anyị ka anyị wee mee ka nnọkọ anyị wee maa mma ka ịhụnanya na ịdị n'otu ahụ wee pụta tọọ atọ a gaghị eji ọnụ nweta ọ mmụọ na-ejikọta mmadụ ị ga-afụ na kịta a na-eme mme mmụọ n'udo ebe a ịfụ na ị na-arị anya ịfụ na mba dị iche iche ọ naghị akpa onye oke ọ naghị akpa oke mba onye si na ebe a ga-anabata gị obi i ji wee bịa ka ị ya-eji wee naa ị ga-anata ngọzi Aha, onye ụka bata a na-anabatakwu ya mana ọ na ndị ụka ya bụ onye ọgọ mmụọ bata na be ha asị ọ na-agọ mmụọ chukwu bụ mmụọ anyị sị ka obi sie unu ike ee obi sie unu ike ihe anyị ji wee bata sị na anyị ga-anọ ya n'ụbọchị nke taa wepụta ihe a n'ebe mba ụwa dị iche iche ga-afụkwu ya ka ọ bụrụ nke anyị nwa m ndị ejimara ndụ tinyere bụ ndị omega ahụ na-amasị anyị ihe unu na-eme masịrị anyị ọ tọrọ anyị ụtọ wee sị ọ ga-adịrị unu na mma kedu ekpele ị na-ekpele ndị bụ ndị ọgbakọ a

anyị tinyere ya ike anyị anyị tinyekwu ya our resources iji wee fụ na ihe a na-eme na ọ bịara na mmezu ọfọ m na-agọlọ fa bụ na onye ọbụla nọ ebe a na-anụbeghị nwaanyị bụ onye omenala defender ọ ga-anụta nwaanyị chi ya ya edebere ya. onye bụ nwaanyị na-anụbeghị di chukwu ga-enye ya onye ga-abụ onye nke ya Ee, onye ọbụla bụ onye omenala defenders enweghị ezigbo ihe ọ na-eme dịka anyị na-agbacha udo agbazuo gbakwuo ebeni mkpu echiwu nna anyị

anyị sị biko onye ahụ nọ n'iru ya amarọ m na m agba ya igbo ka m agba ya igbo agba ya iya o bugbu akpa dị egwu mana ife na ya ama na ọfọ onye ndị nna anyị ha na-anya akpa ebe a na-etinye ọfọ na iko mmanya ha ji aṅụ mmanya iji wee sọọ nsọ so dịka uwe dị anyị chọrọ ka ịkọwarịtara ndị anyị ihe na-emenụ dịka ị nọ ebe a aka ebe gịnị ka ị nọ ma na-eme n'ebe a na onye ị bụ ịgwa ya onye ebe gweta ya n'ebe ị nọ

amalifewo alụsị fa amalifewo ndị ichie mana fa bi na ana ndị ichie mana fa bi na ana nna nna fa debere na mgbe onye ji teta ụla ọ wụrụ ụtụtụ ya mana fa mara amalụ ebe ọ wụ na obodo ọ wụ na ịnọ aja ana dị ile ife aja ana dị dị ile i nee anya n'obodo na-afụ na nwoke dị 65 years ọ wụrụ okenye nwoke dị 70 years ọ wụrụ okenye i je na gboo 120 na-eje mba otu bicycle nata due to na aja ana dị ile

ọ na achọ ka anyị bịakwa echi na nke ahụ na-ekwu a na-atụ echi ado anyị na-aga n'iru na-asị anyị na-ekene ndị niile ebe a ozugbo anyị nakwa na-aga n'iru na mmemme gara aga nọ ọ bụ na i lee anya anyị ga-afụkwa na ife na-eme ife egwu ga na-eme n'otu aka ihe a kụrụ ọ bụ ihe egwu a na-eme na mmanwụ dị iche iche na-agbakwa na o tego aka mmanwụ agbado mana taata ọ na-agba n'obodo a ọ na-agba n'udo na ọṅụ taa bụ mgbe o bidokwa meekwa ya bụ mmanwụ a na-emekwa eme wee na-asị ka a na-emekwa n'ụbọchị taata ee ma ndị na-abịanụ anyị na-ejekwa na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma ije mmọnwụ ka mmọnwụ na-abịa mmọnwụ ka mmọnwụ mmọnwụ ka mmọnwụ were asị ka ọ na-adị mma ka ọ na-adị mma ife na-eme

ọ na-agakwa n'iru ọ bụ mmemme nke a na-eme n'udo udo agbazue ọ wụ udo agbazụ Ezioko ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa na-ewepụta ọ bụ ndị e ji mara ndị Omega 101.7 FM ma na-ewepụtara ya ụnụ n'ụwa otu ntị na-afụ ya n'ụbọchị nke taa ka o si na-eme ọ bụ n'ala Oko Olumba North ka o si wee na-apụta ife ndị Omenala Defenders Oko gburugburu bụ ndị pụtara ife na-akwado ya bụ mmemme n'ebe ọ dị ukwuu onye isi nchụaja priest Ugochukwu Okeke Osalene ewepụtala unu emume nke a na-eme n'ụbọchị nke tata n'Udo Agbazuo nke bụ na Oko Eziabọ a na-eme ya ọ bụ omenala ka ọ bụ ọ dị gboo gboo ka a na-eme o mere ka nna ya bịara ọ bụghị ajọ ihe so o chetara ochie na afọ a akwa ya iru ma ama nna ya ma ndị ichie o mere ka a na-eme ka a na-eme na-emeli ya otu ọ ga-adịrị ha mma bụ ndị niile mepụtara atụmatụ iji ekwado ya bụ emume nke a na-emere ụbọchị nke taa dịka ọdịnala Oko ndị omenala defenders gburugburu niile ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi Ajana Oko na ndị ichie gọzie ha n'otu n'otu dịka ọlụ ha si wee dị

ọ bụ emume nke ịgba Udo nke ndị omenala defenders kwado nkwado ya nọ na mba dị iche iche ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi omenala ọdịbarụ gboo ọ bụ ya ka a na-ekwu maka ya nke agba na nke a na-ekwu okwu ya n'ọfọ nke e ji wee yire ya bụ ọgbakọ nke e ji na-enye nkwado na ife e ji eme ya bụ mmụọ ihe akụ akụ ihe enwe enwe aka ji ọfọ ma mmụọ nke a na-atụ ọnụ na ka ọ dịrị ya na mma ha na-eme ya nke a

obi aṅụlị oge obi aṅụlị nne gị um, elee ihe nwere ike ịkọwatara anyị na-eme ụbọchị nke taa n'ebe a ebe ka ị nọ gwa anyị afa gị gwa anyị ebe i si bụ onye obodo a Udo Agbazụ Udo Agbazụ a na-agba a na-eme kwa afọ ọ nke a mgbe ị na-abịaga ịnọ aka abalị ya Ah, kedu ka ị fụtara n'ebe a ị fụtara ihe dị mma na o kwesịrị Ah. ya bụ ya bụ ihe ka ọ na-arụ gị aṅụrị ka ọ gị n'ụzọ a onye na-abịara ebe a na aṅụrị ka ọ- ihe omezili ife Ah, omenala na-ejikọta ezinụlọ na-ejikọta mmadụ na ibe ya na ihe mmụọ na-ejikọta mmadụ ka chukwu bụ gịnị chukwu bụ gịnị chukwu bụ mmụọ anyị nọ be mmụọ mmụọ chineke ji anyị gosi mba osi ọ ga-adị gị na mma kedu ihe ị na-agwa ndị bụ ndị defenders ndị na-akwado omenala a? kedu ihe ị na-achọ ịgwa ha egbeli na egbela ha nke ya emechi na ya ya afọ gị ah, ndị eji mara ndị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma ebe ị bịa nọnyekwa ndị so mee ihe ndị agbụrụ anyị na-eme n'agbanyeghị otu ị dị a sị na ọ ga-adịrị gị na mma dịrị ezinụlọ na mma ife ọma niile chineke ji agọzi nwaanyị mmụọ nọ na ana ga-eji wee gọzie gị ya ọ ya-adịrị gị na mma ugbu a na mgbe ebighị ebi

ọ bụkwa n'emume a ka anyị kemalitekwa n'ụbọchị nke taata bụ ọnwa nke atọ na ụbọchị iri atọ anyị bụ ndị omega 101.7 fm umuchu ndị eji mara ndị nakwa na-esi wee na-afụ ka a na-eme ya na ịgba udo n'eziabọ nke dị n'oko nke a na-emekwa dịka a na-eme na gboo gboo unu esonyela anyị unu ga na-afụkwa ndị nọ nọ na ihe anyị ji eme ya mmemme mmụọ wee na-asị n'ụbọchị nke taa na ọfọ niile a na-agọ a na-ekene ya bụ ndị na-eme ya ma aka ji ọfọ ma ndị kwadoro omenala ma ndị na-atụ ebe a wee nyekwazie ọkasị ndị a na-akpọ omenala defenders oko na gburugburu mba dị iche iche mere ka emume a dị na-aga n'iru n'otu ọ dị ụbọchị nke taa ọ ya ka anyị na-atụ n'obi ka ọ gaziela anyị nwa na ugbu a na mgbe dị o nwere onye nọ n'iru anyị am agbara nwaanyị udene gba ọna ka anyị nụgodu am anyị chọrọ ka anyị mara onye anyị bụ ndị eji mara ndị ndị omega 101.7 na umuchu na na ụbọchị nke taata wee sị ka anyị bịa nọnye n'ihe nke a na-eme ngwanụ gụnwa wee sị ka amagwe na i so nọnyere anyị ka ị gwatụ anyị gịnị ka egwu obi dị gịnị ka ị fụ na-eme n'ebe a ka ị kọwara ụwa onye ị bụ maka ihe anyị nọ ebe a kịta bụ na ndị ọbụla na mba dị iche iche ma na obodo oyibo na-afụ ihe na-eme ebe a o wee bụ mmasị na mmụọ kwu na ihe eso pụta kọwaa ihe na-eme n'ebe a dịka onye ị bụ na ife na-emenụ

na m ga- na mmụọ na mmụọ a na-ekpere na-agọzi anyị gọzibiga anyị ya gazi ọ ga-adịrị na mma anyị na-asị ebe unu pụta wee sonyere ndị ya egboko na egboko nọ ife anyị ekposa na be gị aka ị na-asị na ihe esonye mee ka Ana Oko dị mma ka mmụọ likwa ihe mmụọ ga-agọzi gị ngọzi na ala a ga-elutekwa gị aka ife ọma niile dị na Ana Oko nke ya agọzi nwaanyị eleta nwaanyị ndị mmụọ na ndị nọ ya ndụ na na mmụọ na-akọ na ndị nọ na Ana Oko ga-eji egozie ụlọ bụ ndị kwadoro mmụọ na mmụọ ya akwadokwa ha ka ndị mmụọ ozi gọzie ụlọ lụọ ọrụ niile Chineke ejiriba n'oke ka ọ lụọ ọrụ ụlọ ugbu a na mgbe ebighị ebi ya gazie ahịa na-anọdụ ụbọchị na-anọ

ụkọchukwu docha Mass catechist amaa ọkwa ụkọchukwu na-edo Mass ọ na-edo Mass nsọ ọ sị ka nwoke dị ka nwaanyị dị ka anyị dịka echi na echi adịghị akọ n'igwe ụkọchukwu si na ihe ọbụla e mere from tata gawa wee ego ka ọ ga-awụ

mmadụ nabatara ya nke ọma ọ ya ka a na-emekwa omenala a na-emetụrụkwa ya aka ya wee zute mmụọ bụ aka ji ọfọ na ogu bụ onye mapụrụ nzu a na obi mmụọ a emewe na-agakwa n'ihu Thank you.

biko dịka gị na nne ibo nke a na-eme ihe a tata na-eme ịkwa arọ ka ọ tata mgbe emekwara na ya dịka Igbo onye ebe a agwa ya n'oge agwa ya n'oge mgbe iji ya mara mmadụ ka emume a na-eme ee sonye n'ihe a na-eme kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị bịara n'ebe a ma ọ bụ ihe ị fụgolo wụ ulu ulu ebe mmụọ ọnọdụ mmadụ otu a bụ na-enye mmadụ ma nwoke ma nwaanyị na ndị bi n'obodo a ulu ọ bara ha

ya bụ ihe na-eme ka anyị mata na mmụọ ọbụla nọ na obodo dịka na udo dị bụ mmụọ chukwu ji agọzi ndị obodo a na-atọpụta ndị nọ n'agbụ n'agbụ na-agba ọgụ ndị a na-eme mmegbu na-arịọghị ọnọdụ mmụọ a nọ ya bụ uru ọ bara na a ga na-eme ya ka o wee nọgide n'ọlụ nke chukwu ji arụ na n'oko aha dịka n'ụbọchị taa a na-eme ofu ugbo n'arọ anyị si were eme wee na-agwa ndị ndị kwadoro omenala ma ndị na-eme ka ọ na-aga n'iru kedu ọfọ na egbeli na-egbela ha ọfọ ị na-agọrọ ndị ndị na-enye nkwado maka omenala ya gazie ya gazie ya gazie nne ya gazie lego ikwu n'okwu ndị ochie kwuo okwu nne kwuo okwu nna ọ dịwa na mma mụ ekwuola ife anyị kwuru otu anyị si gọọ ka ọ ga-emezu na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị mgbe ndị nabatara ihe ọma ọ ga-adịrị ya na mma ya gazie nụ